ndipo sakunamizani munthu wina aliyense kuno kupiri kuno tamangana china chilichonse kuyambira asilamu akhristu achiyawo achichewa alomwe amang'anja wonse ndipita muthalika basi ndikuwuzani kuti mpira ukamapyelela pamoto

yesani mavoti achipani chanu asabedwe zipani nazozo asabedwe Ifa Lahiri KTV timabwera ndi mapulogalamu athu osiyanasiyana kukupasirani kuti mudziwe inu amalawi koma musanayiwale kupanga china chilichonse tapangani like share komanso osayiwala kupanga subscribe pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani pulogalamuyi musayisire panjira imvereni mpaka kumapeto
ndi zimene mene mukumvera akuponya ndithu mwa mphamvu muja sitikuopa ayayi sitikuopa sitikuthawa ayayi live tikupasirani zoona zenizeni tikupasirani zoona zenizeni zimene boma ili- achakweratu abandulidwa kuthamanga achoka chothawa paselema Kwawo kwa bakili kwenikweniko achoka chothawa ngakhale achimwendo banda ankayankhula pa nsanama ee inu a chakwera achiyawo amakukondani kuno kumachinga mumakondedwa muziyenda mwa ufulu ee munamasula kundende bakili muluzi omwe anamangidwa ndi a dpp inu a chakwera mwakuti mwakuti Mwaonatu anthu akakuvererani kutsogoloko akutchingirani anthu akukwapulani kukubandulani kwa Bakili kwenikweniko. A Malawi Chakwera sakufunika taonani video iyi. Eh, akuluakulu Selema ndi imene Selema kwavuta kuno mcp wina aliyense anthu akumenya kuno Selema yavuta muzingoona kumene kumpanje a mcp akuthawa kuno Selema convoy ya president anthu ayigendanso kuno ayigenda anthu kuno sakuyesa anthu kuno kuselema akuluakulu kuno kovuta basi Eh, ndilande kunama kuno ndilande kunama moti convoy yaswedwa ya president ayigenda yapita pano a mcp ena avula makaka kuwathamangitsanso sakunyengerera ndithu guys hey. amalawi afika potopa sakuopanso sirikali sakuopanso munthu wina aliyense amalawi angopanga zomwe iwo akufuna mumanyengeka kunena kuti a kunoko kwa abakili e, abakili tamtulutsa kundende amalawi sakuwerengera zimenezo A Malawi ali ndi mkwiyo ndi a President a Chakwera pa ntchito yomwe wagwira ya nkhaza yosasamalira Malawi. Ngakhale mutapanga alliance ndi chipani cha udf ndi Atupele Muluzi sizingapangise kuti anthu akukondeni. Ngakhale mutamayankhula zoona kuti munamtulutsa Bakili Muluzi ku ndende, anali wakuba, anaba, ndiye a dpp anamutenga kumumanga. Munthu akaba amamangidwa. Chimodzimodzi inuyo anthu a mcp munazamumanga chilima chifukwa choti chilima anaba ndiye musamanyoze dpp ngati inuyo okuba okhaoka mwatengana kupanga boma limodzi ndi atupele muluzi ndi okuba okhaoka ngati bakili muluzi mwamutulusa kundende chifukwa mudziwanso inuyo ndi okuba A dpp sanadzafune kuti asunge mbava. A dpp anamanga mbava. Ndipo a dpp osati muwatenge kuti anali olakwika kumanga Bakili Muluzi TV ayi. Si anaba! Anaba, mbava imamangidwa kumene. A Chakwera sangakuvotereni a Malawi chifukwa chonena kuti munatulusa Bakili ku ndende. Uladi Mussa silamu munamutulusa ku ndende achiyao sangakuvoteni chifukwa cha chimenechocho chifukwa Bakili yo anaba anali ndi milandu munthu akalakwa kumene amayenera amangidwe Uladi Mussa wo sangakuvotereni anthu achiyao kapena kuti anthu akumachinga chifukwa choti munatulusa ku ndende Uladi Mussa iwe Chimwendo Banda iwe ndi mbuzi imaganiza bwino mbuzi wandimvesa Bakili alibe nawo ntchito anthu kuti munamutulutsa ku ndende ayi iwe ndi galu kwabasi iwe ndi galu mwana wosaganiza bwino wandimvetsa umanena kuti alobino amaphedwa alobino amaphedwa kumachinga kumene alobino amaphedwa kodi bodyguard wachakwera sanapezeke ndi milandu yokhuzana ndi kupha alobino kupezeka ndi mafupa ndiye bwanji inuyo chiloweni mboma ndikufunsa iwe chimwendo banda chiloweni mboma mwamanga anthu angati amene apha alobino ku dpp utsogoleri wa dpp umene wachokawo komano inuyo ujeni chilima amagwirizana kwambiri ndi chakwera koma anapezeka ndi mulandu koma anamangidwa ndipo anakhalapo ndende amayendera mulandu wake ndiye musamayipise mbiri ngati dpp ikapha alobino ndi angati amene mwamangako ku dpp ko achakwera amalawi sakukufunani ndipo simukuwina ndipo inuyo mwalephera basi zomwe mwagwirizana ndi abakirizo sizingachitike ndipo simungawine ngakhale mugwirizane ndi ameki kuti mubere chisankho chisankho sichikuberedwa lachiwiri lino ndipo sizikutheka chifukwa kwina kulikonse mukuyenda chothawa kwina kulikonse anthu sakukufunani kumene mukupitako kupezeka kuti dpp yazaza kuti kumeneko koma ulamuliro uli kumeneko kwa dpp osati wa mcp muli mazi Eya. Ehe. Nambo pele. Oye. akuti dipiti wa president umene kuchikokobe ku monkey bay akuti okagona inu president wa dpp angayende chochi museu magalimoto amangodusa chochi anthu osamuchingamira kuti amuone president wanji wopanda chikoka chifukwa chani ntchito yanu abwana chakwera ndiyolephera mwalephera mwalephera mwazuza Amalawi Amalawi sakukufunani. Amalawi sakukupasani voti. Amalawi sazasowaso zina lanu ngakhale mutachoka boma. Munayipisa, mwayipisa mbiri yanu ku zaka 5 zomwe mwakhala mukusogolera dziko lino. Inuyo musamalimbane ndi dpp. A dpp akanakhala kuti ndi olakwika mutamanga bwezi ali ku ndende. Munamanga Chilima. Bakili ngati anamangidwa anali ndi mulandu.